Azibusa aja a Public Affairs Committee abweransotu kuteko ndipo apa akunena kuti tikufuna tijame zokhudzana ndi boma limeneli. Ati mukuitha, mwaona mitengotu basitu ya katundu pamsika kukhazikika kumaona kuti iyayi zikuyenda tayaletale, mafuta. Komano kupezeka zoti ziganizo zina zikupeta m'benitu magayetu eh, ayi mundilole ndifotokoze nkhani bwinobwino kuti kodino yochokera pati zikukhala bwanji kwenikweni kumalawi kuno kuli bungwe la pac public affairs committee lomweno ndekuti limasankhidwa anthu kutumizidwa choka mu zipembedzo zosiyanasiyana kutino azikayankhulira amalawi Bungwe limenelili lapezeka zonena kuti latulutsa uthenga makamaka mu chikalata kufotokoza nkhani zokhuzana ndi utsogoleri wa dziko lino pakanali panopa komanso mmene tikuyendera. Ndiyetu malingana ndi chairman wa bungwe limeneli yemweno ndi Patrick Thawale, eya amati Monsignor Thawale, komanso ndiye kutinotu ameneyo Bishop Gilford Matonga amene amayankhulira bungweli, Anthu amenewatu mu chikalatachi akukamba zonena kuti dziko la Malawi likusintha ndipo zinthu zikuyenda bwino pakanali panopa. Boma lomwe lilipo pano likuchita zinthu zabwino ndipo kanthawi kochepa lakhazikitsa zinthu zabwino ngati zachuma zikuona kutino zayamba kugwira nsewu kuona ndekutino mitengo ya katundu pa msika ikukhazikika bwinobwino Mafuta oyendetsera galimoto aja amba kupezeka, zoti anthu amavutika amba kupezeka tsopano, kubwera ndiye kuti kudzabweransotu vuto lokhudzana ndi chakudya, chakhazikikanso kuti ndiye kuti chakudya anthu sizoti ati akudandaula kunena kuti njala chani chani, sign yabwino kusonyeza zonotino dzikolitu nde likuyendetsedwa bwino ndi makosana amenewa Ndiye kutino encouraging them kuwalimbikitsa kunena kuti azipitiriza a Peter Mutharika apitirize kugwira ntchito yotamandika imene akugwira akuigwira bwino. Nawo abwera ndikuzanena kuti sopano apa takambapo zinthu zabwino sizikutanthauza zonena kutino zinthu zina zake zofoira nde sizikuchitika mu ulamuliro umenewu. Akunoti pali zina ndi zina ziganizo zikulepherekabe kuti zichitike. mu, mu magawo ena ndi ena komanso nde kuti ndalenso zikumazalowereraponso kusokoneza zinthu nde kuti akukamba nkhani zokhudzana ndi kunena kuti misonkho yangodzadzana pena paliponse iyayi banki misonkho kwezani ee kenako katunduyo misonkho kwezani Ayi kenako tikazochoka pameneponso tikufuna zonena kuti mutengenso nde kutino misonkho pa nyumba aponso kwezani zimisonkho mbwerekete mafuta onso kwezanipo misonkho misonkho imene ikuphinja ndetu Amalawi pamenepopo ziganizo ndetu sizikuyendapo bwino sitingachitenso kuyendanso mozembazemba ife a PAC tikufuna kuona kuti pamenepo nde ziganizo zakupepani ndithudi.

Boma ili nde lalephera pa nkhani imene ija. Zoona kukagula nde kutino cha Amaryllis Hotel ndi misonkho ma pension a Malawi? Ndalama za anthu amene akugwira akhala akugwira ntchito m'boma nde kuti akuyenera azazilandire akazapuma nde mukagulira Amaryllis Hotel? That's not fair pamene paja nde kuti simunaziyendetsenso bwino. Eee nde tikamakamba za Amaryllis Hotel ife a PAC sitikungoloza boma lomwe lilipo pano tikulozanso kutino ngakhalenso boma lapita lija lidalepheranso nkhani zimenezi chifukwa nawonso zikuwakhudza nkhani za kugulidwa kwa Amaryllis Hotel. Anyways akamba motero kuchoka kumeneko ku bungwe la Public Affairs Committee bungwe la azibusa aja akuti kuyamikira utsogoleri wa a Peter Mutharika komanso ndekuti kuyankhulapo ziwiri zitatu modzudzula choncho eh, kulipanga challenge ndithu kuti mwina mwake lichite bwino pa nkhani zinga, ngati zimenezizi zokhudzana ndi kunena kutino ziganizo sizikuchitika bwino zina ndi zina ya tingakambe zotani magayi tikambe zotere kunena kutino bungwe limenelili makamaka mu nthawi ya Chakwera ija sinatipindulire olo ndi pang'ono pomwe let's be honest anyamata amenewa tinkaganizira kuti amakadyanso mabanzi so ndi chifukwa chake anazangokhala chete anthu akenso sizoti anasinthidwa anthu ake ndi omwewo anakalipobe mpakana pano. Chakumapeto kwenikweni kumeneno tinkayandikirano kupita ku chisankho ndi pameneno makosana amenewa anadzapezeka zonena kutino asintha zochitika, amutaya Chakwera kumutsitsa ndikuyambano tsopano kumakhala ngati akuyankhulira a Malawi. Anyways better late than never eti? Bolanibeni kuti kumapetoko anadzayankhulako zotino kuyankhulirako a Malawi ngakhalebe tiku tikudabwabe kuti poti mwina chifukwa kunali kumapeto basi atadyaidya. Komabe, anabwera mochedwa, bola kubwera mochedwa kusiyana ndi kukhaliratu osatani, osabwera. Nawo apapa akupitirizano iwowa mu ulamuliro wa a Peter Mutharika. They are coming, iyayi a Peter Mutharika, apa nde mukuitha, ee ziganizo zabwino, njala mwathana nayo, mafuta apezeka, nde kuti kuonanso chima, zabwino zija zoti akuziona kuti zikuyenda, zachuma zikukhazikika, yeah, I think it's good. tinene choncho eti, ma gay'wa this is what we expect from them, iwowa ngati anatumidwa kuti no azikayankhulira a Malawi, kuchoka mu zipembezo zosiyanasiyana kutumidwa muzikayankhulira a Malawi ngati anthu, anthu a Mulungu mumayenera muziimano pa chilungamo, this is what we want, muzikhala pansi ndikumayankhula zonena kuti zakuti zakuti boma mukuchita bwino and mupitilize, Izi ndi izinso takonzani. Zimathandizirabe mwa njira ina yake kubweretsa ndiye kuti accountability. Mwaona? Tonse tikangokhala one side ndi kumasapoterano zimene zikuchitika ku boma kuti apo ndiye mukuitha mukuitha, zolakwika zonse za ku boma zidzakhala ndiye kuti zabwino. Zimenezo sizidzakonza dziko. Kufunikirabe tizikhala ndi anthu ena ake amene azitha kumabwera kumatsutsa. of course kutsutsano kwa nzeru osati kutsutsa kwa ubulutu chifukwa pali kutsutsa kwina kwake kwa ubulutu koti no basi no everyday ukadzuka ungokhalira pa social media pa facebook kunyoza nde kuti no basi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ayi ayi sakuziyendetsa bwino ameneyo zikango everyday ayi ayi ayi tamabwirani nde muzikamba nkhani zonena kuti no mwina zingathandizire kuti no zisinthe apopo ma guy akuboma ngati ali okumva ngati amatsegula makutu awo akuyenera amvetsetse kunena kuti zina zake zikuchitika and zina zake nde kutino zikutani zikulephereka ngati nkhani za Amaryllis hotel zo ifeyo we are going to agree with that kunena zoona tinazikamba zimenezo and tinai- tinagaza kale ifeyo tungodabwaso kuti pano zikuyenda motani kodi timayembekeza zoti no mwina mwake tiziona nde kuti ziku- zi- zi- zikutuluka kumene kuchako malipoti akuyenda motani kumeneko Kwene kubwere report tione kuti ena ake amangidwe chani kapena zina zake zichitike ma action ena ake. Anyways tikuyang'ana kumeneko maso athu akuyang'anabe kumenekoko and nkhani zokhudzana ndi misonkho eh misonkhoyo nde inakwezedwadi let's be honest ma guy misonkho nde inakwezedwa and kodi was it not just yesterday pamene amavotera kuja ku parliament kuja aphungu onse kutsimikiza kuti "Eh, tiyeni ikwezeni misonkhoyo ikwezedwe eh onjezerani misonkho misonkho yakwezedwa kwezedwa and tikumaziona amwe kuti utenge ndalama ku airtel money uzivunge ku national bank kapena ku bank ina yake eh akumakukhapa zindalama amwe ku airtel money kukukhapa amwene ndalama zimisonkho zokha zokha zitani zakwezedwa pamenepo komano after kutikwezera misonkho kodi mukunena kuti no ndalama zimenezo mukazigwiritsa ntchito molongosoka Mukatikwezera misonkho ndikumapakira mmatumba mwanu ndalamazo believe me we are going to stone you tizakugendani miyala ma guy and muzamva kuning'ina osati masewera when you get misonkho iyi ndikumakapangira ngati zija zachitika ku Mitundu dzulo zija kumanga nyumba za police zija kuzimaliza that will be better tizanena kuti bolankoni. koma kutikwezera misonkho ndikumaidyaso misonkho ija mbambadi nde tizamvesana kuning'ina no mercy tizakhala tikumabwera ndikumayankhula so we are watching you after kutolera misonkho yathu ya mra kuboma kaya ministry of finance chani chani konse kumene kupanga ma budget ndalamazo mukazigwiritsa ntchito molongosoka we are tracing that tikuyang'ana tikuziona tufuna tione ino kuno kuti after tikakupatsani zimisonkho zochulukazi kodi nanga mupanga nazo zotani tiona kusintha mdziko muno ngati sipakhala kusintha we're coming after you and we will not what sizoti tizaopaso kapena zachanichani we will come and we will speak and muzamva mbebe magaye so do the needful mukapasidwa ndekuti ndalama zimenezo zamisonkhozi tikazipereka tikunena kuti tione no kusinthano ngati dziko osati tizingokwinimbiraso pomwepomwepo osamasuntha kumangopeza dziko likungokwiririka zimenezo ayi so use this as a chance kunena kuti no mwa ngati mwapeza kandalama kochulukirapo kamene mukutolera mmisonkhomo ndekuti no zachuma zisinthe kuti no zisinthire Malawi kuti Malawi akhale wabwino. muzaona titi tizapereka misonkho ija monyadira komano apapa mwatifinya nde tioneno zosalongosoka ehee ayi anyways nkhanitu ndimeneyo so uh, uthenga wafika kumeneko kuboma i believe aona zabwino zomwe akuchita zofooka zomwe akuchita angakonze ziti ndi ziti kuti mwina mwake eh, moyo ukhale kupita patsogolo malawi akhale akusintha akuti